moni ndine Jack nde takumananso pamacheza tagwirani chakumwa tenti ticheza changa icho ngati mukuchiona chakumwa changacho koma macheza eti ndikhulupirira tsiku lanu linali labwino kapena ndi labwino kulikonse komwe muli anthu ali maiko osiyanasiyana eti nde nkhani yoyamba tikamba za

joseph kabila anatenga ulamuliro mu 2001 abambo ake a laurent kabila ataphedwa eti ngati mukukumbukira laurent kabila anatenga u- ulamuliro kuchoka kwa mobutu sese seko osati kutenga ulamuliro analanda boma Eti? Kabila anathandizidwa ndi maiko ena apafupi kuti alande ulamuliro wa seseseko seseseko a- after atalamulira kaya zaka 32 analinso dictator nayenso wa ku drc nde atalanda anapezeka kuti anali ndi migwirizano ndi anthu amene anamuthandiza kulanda bomawo koma atangotenga boma lija samapanga zomwe anthu anagwirizana komanso nayenso anakhala ngati kuti akupanga za dictator dictator eti nde zitafika poyipitsitsa laurent kabila anawomberedwa ndi bodyguard wake anamuphera pompo atachoka laurent pamene amabwera joseph kabila mwana wake anatenga ulamuliro mu 2001 walamulira choka 2001 kufika 2019 sono vuto lake linali lonena kuti munthawi yomwe joseph kabila anatenga ulamuliro anthu amadandaula kuti kunali corruption kwambiri zinthu zozo zambirimbiri kunena kuti akuti anali ndi migwirizano ndi mabungwewo achabe komanso anali ndi migwirizano ndi aupandu ma rebels komanso akuti kunali nkhanza kumachitika zinthu zoyipa ma crimes against humanity that is according to milandu yomwe amazengedwa eti sono anapezeka kuti mu 2019 zisankho zina analuza chifukwa chonena kuti amachitidwanso accuse of kubera zisankho kwambiri analuza mpamene kumabwera ano tshisekedi ali ndi mbali yake ku goma kwasi ndi dziko lalikulu kwambiri kwambiri ndi dziko lalikulu kulinso population yayikulu nde pali madera ena kuti aliyense akudziwa kuti drc ndi dziko lolemera pa dziko lonse lapansi in terms of ma minerals eti nkona kumakhala nkhondo nthawi zonse chifukwa aliyense afuna kutengako chumacho aliyense afuna kuchita extract nde chifukwa choti ndi lolemera pali madera ena onena kuti ali richer than malo ena maminerals-wo ali kwambiri nde ku goma ndi magulu ambali imeneyoyo kumene kuli zambiriko nde ma rebels ena aja amatchuka m23 ena ali ku gomako nde mmene samalamulira pakatipa akuti kukhala ngati kuti akuchitidwa accuse kunena kuti amagwirizananso ndi magulu ngati amenewo ngati zili zoona eti izo ndi zomwe achitidwa accuse nde mlandu wake umazengedwa ndi military court nde apezeka kuti amuzenga mlandu wa treason plus so war crimes crimes against humanity ma crimes zokhudza ma elections zinthu zambirimbiri plus so kusokoneza ndalama nde military court yampeza olakwa nde ampeza olakwa amupanga sentence to death akuti aphedwe si kawirikawiri kupeza kuti former president wachitidwa sentence to death eti koma izozo zachitika ku drc nde sizikudziwika kuti zitha bwanji komanso agamula kuti apereke ndalama billions of dollars kwa mafamilies amene anapangidwa ziwembu mu nthawi ya iyeyo komanso akumunena kuti iye nde akutsogolera magulu a upandu tsono zonsezo anthu ena akunena kuti khotilo lanena zonsezo koma silinapereke umboni komanso kabilayo kumbali za kumenekoko ku gomako ali ndi following yoopsa ali ndi support kwambiri milandu yonse iyi yachitika kabila kulibeko palibe amene akudziwa kunena kuti joseph kabila palibe amene akudziwa kuti joseph kabila ali kuti ende then ndizonena kuti yes amuzenga mlandu in absentia yes ampeza olakwa koma no what's next sakudziwa kuti ali kuti Eh, ngati ali ku drc kapena sali ku drc palibe amene akudziwa koma ngati ali ku drc ndiye kuti ali under guard ya mwina magulu onena kuti amuteteza nde zikhozanso kubweretsa mpungwepungwe wina sizikudziwika kuti zitha bwanji koma for now ampanga sentence to death kwinako tizitsatira kuti tizione kunena kuti zitha bwanji izo nde zikuchitika ku drc nde munkhani zina government ya usa yapanga shutdown amakambirana za bill uh, ya finance za ndalama kuti ziyenda bwanji nde akanika kugwirizana akanika kumvana mu parliament nde after akanika kupanga chi- chimodzi achita shutdown government which means anthu ena sakupita ku ntchito anthu ena sakutani nde zikuoneka ngati za simple koma si za simple chifukwa chonena kuti zasokoneza ma stock markets eh, komanso zachita affect maiko ena maiko amene amachita amadalira usa amapezeka kuti akuvutika somehow mwina amathandizidwa zina zake chani chilichonse chipezeka kuti chatani chaima anthu ena salandira ma salary chani chifukwa chonena kuti akukanika kumvana eti nde pokhapokha apeze resolution ndipo government iyambenso ku ibwererenso atsegule ayambe kugwira ntchito nde kuti zinthu ziyamba kuyenda koma for now us government ili shut down nde munkhani zina ku south africa mukudziwa mmene zimavutira za poaching eti kapena nene kuti anthu aja amapita kukapha njovu ndi kudula nyanga kupha ma rhino kudula nyanga chifukwa choti afuna ivory amakagulitsa maiko osiyanasiyana mu zosiyanasiyana nde ku south africa apeza solution against poaching solution yake akumatenga radioactive material akaipeza njovu ija kapena rhino angozi akuziba akumabayira mu nyanga zija ma radioactive material aja nde ndonena kuti ali detectable nde munthu akapezeka kuti wagula kaya ndi nyanga watenga zinthu zina zake zokhudza nyanga zimenezozo zonena kuti zinayikidwa radioactive material akamathawa kaya ku- olo akuyenda zake ngati wanyamula chinthu chonena kuti chinayikidwa radioactive material imeneyoyo paja kuti zimachitidwa detect kulikonse kumene ukupita akumatha kuzichita trace ndiye kuti anthu adzitani aliyense amene ali involved ndi business imeneyoyo azigwidwa chifukwa chonena kuti izayamba kuchitidwa detect so radioactive material yo ndiyonena kuti akuyika munyanga eti nde ndizonena kuti sizikumapweteka chinyamacho it doesn't hurt the animal it doesn't hurt the rhino kaya ndi the elephant koma for now solution yawo ndi imeneyo kuti chabwino wadula nyangazo watenga koma kumene ukupitako akakugwira nazo eti imeneyo nde inanso kaka advancement kufuna kuteteza zinyama chifukwa its not fair think of it kunena kuti kukhala mmene ilili rhino kapena njovu nyanga zija ndi chitetezo chawo thats their defense system nde wina wake akadule nkuthawa kumapita kwina wake nkuchisiya chinyama chija chopanda defense nde kuti chivulazidwa zo- zosakhala bwino kuti sichi- sichingathe kuzichita defend eti nde kwa anthu osamala zinyama ndi oyang'anira zinyama that is not fair nde mundege mukati mubuke mpungwepungwe apa ndege iyi ryanair inali forced kuchita emergency land chifukwa cha gulu ili azibambo awa bambo wina ndi mwana wake kuzunguza ndi azinzawo nde mpaka inachita emergency land apa ndi mmene anawathamangitsiramo mundege